Má fhéachtar ar an domhan, cheapfá go raibh duine eicínt théis líne a tharraingt trasna an domhain. Ar thaobh amháin, tá eacnamaíocht maith agus tíortha forbartha, ach ar thaobh eile, tá tíortha atá bocht agus i mbéal forbartha. Sé seo an Domhan Thuaidh agus an Domhan Theas. Sa Domhan Theas, don chuid is mó, tá na tíortha i mbéal forbartha. Ach tá gach cineál tír atá i mbéal forbartha. Tír atá ag forbairt go mall ar nós an Aetóip. An fáth go bhfuil an tír seo ag forbairt go mall ná go bhfuil an tír lán le tinnis, bochtanas, ocras agus coiriúlacht sa rialtas. Tá SEIF ar fud fad na tíre seo agus ciallaíonn sé seo go bhfuil sé an-an-deacair an ráta báis a choinneáil íseal. Ach ag an am céanna tá tíortha ann atá ag forbairt go tapaí, tír ar nós an Araib Shádach. Tá an tír seo ag forbairt chomh sciobthaí sin mar gheall go bhfuil ola acab agus tá siad á easpórtáil ar fud an domhain. Caoga bliana ó shin ní raibh fhios acab go raibh an acmhainn seo acab. Ach anois tá fhios agus tá siad ag déanamh trádáil leis an domhan ar fad. Níl an tír seo forbartha go fóill. Cé go bhfuil siad ag cur airgead isteach san oideachas, níl cearta iontacha ag na mná. Mar shampla, níl cead ag bean dhul amach sa bhaile gan fear a bheith in éineacht leo. Idir an dá linn san Aetóip, Tá daoine ag fáil báis le SEIF agus tá daoine fós gafa leis an bhfeirmeoireacht agus gan a bheith ag iarraidh dul go dtí an scoil. Is cinnte nach bhfuil rudaí féaráilte sa domhan seo agus fiú amháin idir tíortha. An focal a chuireanns muid ar an chaoi seo nach bhfuil rudaí féaráilte ná éagothromacht. Thosaigh éagothromacht ar an domhan seo fadó nuair a thosaigh tíortha na hEorpa ag dul timpeall na an domhain ag déanamh coilíniú. Chonaic muid éagothromacht i Meiriceá Theas nuair a chuaigh muintir na Spáinne ann. Cé go raibh daoine ann i Meiriceá Theas a bhí saibhir le hachmhainní agus le cultúr tháinig muintir na Spáinne isteach agus ghoid siad an saibhreas sin. Mar shampla, ghoid siad ór agus thógáil siad Páláis Ríoga Madrid leis an ór sin. Cad a tharla i Meiriceá Theas ná fágadh iad bocht, maraíodh iad, agus goideadh an teanga a bhí acub agus an cultúr a bhí acub. Fágadh tíortha i Meiriceá Theas ar nós Meicsiceo beo bocht agus bhí an. tír eile, an Spáinn, an-an-shaibhir. Chonaic muid é seo in Éirinn freisin nuair a tháinig muintir na Breataine isteach ag déanamh coilíniú anseo. Le linn aimsir an Ghorta Mhóir, bhí muintir na hÉireann an-an-ocrasach agus bhí daoine ag fáil báis leis an ocras. Ach ag an am céanna, bhí bleaist bia ar fáil in Éirinn ach bhí muintir Shasana á gcur soir. I measc na rudaí a bhí á gcur soir againn go Sasana bhí beostoc agus eorna. Tá rudaí níos féaráilte anseo in Éirinn ón bhliain 1922 ar aghaidh mar gheall go bhfuil neamhspleáchas anois againn. Go háirithe ón bhliain 1973 nuair a fuair muid tacaíocht ón Eoraip tá rudaí ag dul go maith dúinn. Tá rudaí iontacha againn le easpórtáil, ar nós ím. agus rudaí eile ar nós beostoc, agus tá muid in ann praghas féaráilte a fháil dhó sin timpeall an domhain.